aa kalata yochoka kumudzi kumalawi bwande mukuti chani achimwene chikhulupiriro chonse chilipo choti moyo wanu uli bwino ukamba za ife abale anu kuno kwanu ayi ndithu mulungu akutisunga mwene chonchobe basi kulira ndinalira kale sabata yatha ija Pano sindiliranso, ndangovomereza basi. Nanga tichitenso chiyani amwene? Zimakhalapo zinthu zina zimafunika kuzivomereza kuti ayi, zachitika zachitika basi. Ngakhale udzigugude bwanji pachifuwa, nkhani zake zimakhala zimodzimodzi zomwezo basi osasinthanso yi. Lero ndangodzuka munthu wa mantha kwambiri sindikudziwa kuti chikuchitika ndi chiyani amwene. Sindikudziwanso kuti kodi chikutibweretsera mantha amtundu uwu ndi chani? Komabe ngakhale zinthu zili choncho, mundilole kuti ndikambebe za bus zomwe zija zotsogola za khweze. Ndikumakamba mobwerezabwereza kuti masiku ano ndi mmene zinthu zake zikukhalira, zikufunika osazikakamiza kumalimbana ndi galimoto yanu pa mtunda wa pakati pa Blantyre, Lilongwe, Mzuzu komanso Mangochi pamene bus za khweze zilipo. Tangothamangani mukakwere chombo cha pamsewu basi zanu tayale imayenda bwino kwambiri bus ya khweze. Ndimakamba kuti nkhani za mavuto athu achimwene ndiyesa pano ndiye mwatopa nazo. Kulira kokhakokha ndikukhulupirira kuti kwakutopetsani achimwene. Inenso m'bale wanu kwanditopetsa. Zikumazaoneka kuti kulira kumeneko sikutha chifukwa zinthu sizikuonekanso mosintha achimwene. Tikungoyenera kuvala zilimbe basi. Tivomereze zija za u Tonse zija. sizinali zoona ayi zoona zenizeni zinali za utokha alliance basi zikufunika kuvomereza kuti tili tokha amwene ukumati ukamayenda kusuzumira mmene zinthu zikukwerera mtengo tsiku ndi tsiku misozi ikumangolakatika yokha kwina kukudzifunsa kuti koma abale zoona zoona koma nanga ndiye ungatani palibenso chimene ungachite achimwene ndi mmene zinthu zililimu panali pano oyenera kuchitapo kanthuwo angotiyang'ana basi muona kuti mupanga bwanji manyasa zachitika zachitika basi mchere wa munthaka amwene simmene wapitira ayi kumachita kuthamangitsana ndi mtengo wa ng'ombe fotereza ndiye tikumapezekanso kuti mayina oyenera kugula fotereza pa mtengo otchipha sakulongosokanso amwene ayi mmene aziyendetsera a zimakhalabe zakuda mutu basi inu mmene alili anasuweta muja dzina lawo osatuluka zifukwa ndikumapereka komabe zodabwitsa zokhazokha ndiye mmene alili muja anasuweta angayipeze 100 yogula obereketsa 100 ina yogula okulitsa foteleza ndithu achimwene zilipo zina zake zimene zimayenerabe kuti tizikonze mwina tisanafike pongochigwetsa chinthu chathuchi kuti basi tachigwetsa zina zake zofunikira kwambiri kumayenera kuti kuchitikebe nzeru ina ake kuti chabwino anthu tidzilira kuti Chagwatu chizude chija komabe tizipeza polirira kuti ayi nkhasako ngakhale chizude chathuchi chagwa komabe apapa ayi eh, uje ndikwanitsabe kugula a- aka aka aka mosavuta ndakamba kale achimwene kuti zafoterezazi zikutivuta timayenera kuti tiunikenso bwino lomwe kuti kodi zimenezi zimayenda bwanji sizoona kuti mudzi wathunthu mayina kutuluka anayi okha kodi tikufuna tikolezere ufiti chani anthu ayambepo kulodzana zinthu za zii simuona simuona alandira okha fertilizer muona tionetsana munthu kupezeka kuti kumadzala chimanga koma pomera kumamera mphodza izitu izizi za fertilizer otchiphazi achimwene zimapindulira kwambiri mabwana akuluakulu kumtundako osati ifeyo alolida kuno kwachafera mthengo ayi ndithu amayikakamira kwambiri ndondomeko imeneyi chifukwa ndalama zambiri zimapita m'matumba mwawo. Ife timangogwiritsidwa ntchito basi. Koma chinthuchi ndi cha iwo amene amanyamula feteleza, kugwiritsa ntchito vimagalimoto vawo, vikuluvikulu, ndi iwo amene amakatenga fetelezayo n'kumabwera naye kwathu kuno kudzagulitsa. Amenewo ndi amene akumatafuna ndalama za feteleza modekha. Ifeyo kuno ndiye kumangotidikiritsa pa dzuwa ngati zidole. Ayi, tabakhalani kaye apopo, mugulabe fetelezayo. Kenaka ayi, mayina anu sanatuluke. Kwa amene adachita mwayi kuti anatuluka koma ndiye kuvutikanso kwambiri kuti agule. Musayambira kuyendera ayi koma anetiweki ah, ndiye akuoneka kuti athawa anetiwekiwo. Kodi akumapita kuti anetiwekiwo? Iwo kumwambako sakuona mmene mabingu akulindimukiramu? Ofunsa za ndani kodi? Osalima? Ii, imeneyi si ina amwene panopa ndiye akutisokoneza kwabasi sitikudziwa kuti kodi zimene zikuchitikazi ali patipati iwowo amwene nthawi imene ija kunali kulankhula kuti iyayi kumene kumapezeka fotereza wotchiphako ifeyo tikudziwa tikulankhula zitakambira nawo kale abwera forteza otchipha mpakana pano ndimakhalabe pansi phee kumaganizira kuti kodi ndiye chidachitika ndi chani nkhasako pang'ono pokha akanatibenthulirako kuti iyayi uyu amene ankatiuza kuti adzatigulitsa forteza otchiphayo samapanga za fortezazo iye ngwa butchale mwina kapena tikanamvetsetsa koma anangoti duu amwene akadakhala kuti alipo wina wake woti akhoza kutigulitsa fertilizer motchipa amwene aa akanachita mavuvu akanachita mavuvu munthu uja amwene mwinanso kulengeza pagulu kuti akuluakulu ine anthuwa ndikuwauza kukatenga fertilizer otchipa koma sakufuna kunimvera ya nde izizi ndikuzitaya basi koma basi du kubutsala pena pake zomandipatsa nkhawa kwa basi ndikudziwa muzifuna kudziwa kuti kodi ndiye akumapezeka koma bwana awo akumaoneka akumaoneka motani nkhope yawo mukawaona zokhazokha ndikunenazo achimwene zobalalitsa zokhazokha kumadzifunsa kuti kodi nkhope imeneyi ndiyokondwa kapena ndiyoziya kodi mu mtima mukuyenda chani chipwirikiti achimwene panopa nde ndi ndondondo kulikonse kumene akupita otsatsika munthu umakhala ngati regional governor sindikukhulupirira kuti ndi zimene anthufe tinkauzidwa nthawi ijayo Maofesi a anthu awiri amene akuti adzigwira ntchito molimbika komanso mosiyana monga maofesi osiyana. Koma tsopano akumapanga za kuyenda ngati ngumbi, kuyenda ngati ngumbi, kulikonse tipita, eh, hena, hena. Ife kuno kumudzi kwa Chafera Nthengo timaziwonabe kuti zinthu zakezi zikuzondoka amwene. Mwina ngati simukutha kuzitsata, kukakhala chochitika chilichonse ndiye kuti maofesi awiri akuyenda ndiye kuti ogwira ntchito m'maofesi amenewa akuyenera nawonso kuyenda nawo ndiye kuti galimoto zochokera m'maofesi awiri amenewa zikuyeneranso nazonso kuti ziyende ndalama nkumangopita zankhaninkhani pepanitu abwana zathu ife ndi kuchepa nzeru kwathuku ife timaona ngati mwina wina akayenda kaya kukatsegulira mijigo, wina bwenzi akumakhala mu ofesi, akuona kuti kodi zinthu zikuyenda bwanji, zaima pati, zikuoneka bwanji, mwina mwake titasunthako, koma chipwirikiti choti akangoti wina akulowera uku ndiye kuti onse komweko unjii! Ah, pena pake ndimazionabe ngati sizikuyenda kwenikweni achimwene, ndimazionabe ngati ndikachikondi kachiphamaso, kodi pamawa ena ake sadzanena kuti munationa? munationa tinkagwira ntchito limodzi itu ife tinkapanga zonse limodzi koma ndithu khulupirireni achimwene anthuwa sali limodzi zikupangikazi ndi madirama ofuna kumationetsa chithunzithunzi china koma kukuchitika zinanso kumbaliko ujeni tikhala tikusankha atsogoleri oyendetsa mpira wamapazi kwathu kuno eh mwina mwake amwene tioneko kusintha zinthu amwene hey, munthu ukavinavina gule zimafunika kuvomereza kuti ah basi azathu avinekonso amwene osati mpakana anthu achite kumatiyimba kuti gologoloyo wakakamira kumuuza sakumva iyo wakakamira nzeru umati nzako koma nzokuuza Ena ayesereko nzeru zina tisiyanitse amwene. Za ulendo uno mukatifunsa ifeyo apolofiti Bwande Bwantasa tikuuzani kuti mphepo ya kusintha ikubwera ku mpira wathu achimwene. Munthu sungakhale pa mpando wekhawekha ngati kulibe anthu ena ake anzeru ai. Anzeru akubwera aoneka kumathero kwa sabatayi. Ndimati ndipemphe koma chinjiri msewu woyipa kwambiri tisatinso msewu chifukwa msewuwo ndiye kulibeko kutawunitu ya blantyre koma ee chiletso amwene zigombolera zokhazokha zigombolera zokhazokha amwene maenje akuluakulu kwabasi oti mwana akhoza kumiramo nthawi ya mvula ngati sitingakonze kuli bwino onse ungokhala wadothi basi ungopala sizoona ayi sizoona ayi ayi ayi ata ine wanu kuno kumudzi ku malawi a Bwande amavuta ku Nyasalande sungamvetse